So bím i gcónaí ag cur ceist ar dhaoine conas mar a tháinig siad isteach ar an Ghaeilge agus saol na Gaeilge agus an Ghaelscolaíocht ar tógadh tú le Gaeilge agus mar sin de nó cén turas a bhí agat chun Yeah, well, tá mo thuras aisteach go leor, bhuel ní aisteach ach eh, Rugadh mé i dteaghlach a labhair Béarla, cé go raibh beagán Gaeilge ag Mam agus mo Mham agus mo Dhaid. Múinteoir bunscoile ab í mo mháthair, ó cheantar breac-Ghaeltacht i nGaillimh, agus bhí an-suim ag m'athair sa Ghaeilge, ach tógadh an clann le Béarla. Agus bhí uncail, deartháir le m'athair, pósta le cailín ó Rath Chairn. agus cónaí orthu i Meiriceá agus chuir siadsan mo thuistí ar an eolas faoin chúrsa seo a bhí ar siúl i Rath Chairn sna seachtóidí, deireadh na seachtóidí agus cuireadh mé féin agus mo dheartháir Brian ansin agus b'in an chéad choinne is dócha a bhí agamsa le saol na Gaeilge. Bhí, bhí an tuiscint agus an taithí a bhí agam ar Ghaeilge a labhairt chomh lag sin nuair a bhí mé ag suí chun boird an chéad oíche agus nuair a d'iarr bean a tí orm an n-ólfainn cupán tae gur dhúirt mé no thanks. Ní raibh sé fiú agamsa, you know, smaoineamh ar an bhfocal níl nó ní hea a rá, ach ar aon nós, tar éis trí seachtainí bhí mé, bhuel ní hé go raibh mé líofa ach bhí an oiread sin Gaeilge labhartha againn gur mhothaigh mé i bhfad níos muiníní as agus is dócha gur lean mé liom i gColáiste na bhFiann thar na blianta agus de bharr sin bhí grá agam don teanga. agus nuair a chuaigh mé isteach i gColáiste Phádraig i 1986 ghlac mé an deis m'ainm a bhí i mBéarla a athrú go dtí an leagan Gaeilge agus thosaigh mé ag úsáid Ó Broin mar shloinne go hoifigiúil ansin. Bhí sé éasca é sin a dhéanamh an tráth sin, nó bhí sé níos éasca? Bhuel, an rud a léigh mise ag an am ná dá mbeadh sé déanta agat i suíomh oifigiúil cosúil leis sin, Now bhí, bhí mé ag úsáid m'ainm i nGaeilge roimhe sin ach ní ar aon rud oifigiúil, bheadh daoine ag scríobh chugam agus aon áit a chuirfinn aon rud bheinn ag úsáid, is cuimhin liom an múinteoir Béarla sa mheánscoil ag rá liom gan m'ainm a aistriú ar an gcóipleabhar. Ach ar aon nós, sin scéal eile. So, níor tógadh le Gaeilge muid ach toisc freastal ar Choláiste na bhFiann. Tháinig an. Bhí cúigear againn sa chlann, chuamar ar fad ar ar an gcoláiste agus thosaigh Mam agus Dad ag labhairt níos mó Gaeilge sa bhaile linn. Ach is dócha rud aisteach faoi sin ná mar go raibh sé de nádúr sa teach Béarla a labhairt, is mó Béarla ná aon rud eile a bhí ar siúl, cé go raibh Gaeilge ag staid amháin ag an seachtar againn, ní raibh sé de nós againn Gaeilge a labhairt sa bhaile. em so eh sin mar a thosaigh mé em em and is dócha nuair a bhí mo chuid traenáil nó oiliúint mar mhúinteoir críochnaithe eh shocraigh mé go rachfainn ag múineadh i ngnáthscoileanna mar go raibh Gaeilge ar mo thoil agam agus go bhféadfainn em bhfad níos mó maitheas a dhéanamh sa gnáthscolaíocht, go raibh na scoileanna sa Ghaeltacht agus na Gaelscoileanna a bhí nua go leor mar smaoineamh ag an am, go raibh siad láidir go leor, you know, bhí daoine ag obair iontu sin agus b'fhéidir go mbeadh feidhm níos fearr agam sa gnáthscoil. So um, yeah, mar a tharla sé an chéad post a fuair mé uh, bhí mé mar ag seasamh isteach do phríomhoide sa Ghaelscoil i gCill Choca nuair a bunaíodh í in ochtó a sé ar feadh míosa agus ansin an fear a fuair an post an t-am sin Peadar er ní Peadar um Séamus Ó Muirí bhí sé ag obair Scoil Santain agus mar a tharla sé ó tarlúint fuair mise an post a bhí fágtha aige Scoil Santain so um trí bliana ansin. 3 bliana Scoil Santain, 9 mbliana Scoil Chaitlín Maude, ansin phós mé, bhog mé go Sligeach, bhí post agam i ngnáthscoil ar feadh cúpla bliain agus ansin fiche bliain ó shin bhí folúntas sa Ghaelscoil anseo, Gaelscoil Chnoc na Ré agus chuir mé isteach ar an bpost agus fuair mé an post agus tá mé anseo ó shin.
Agus an raibh Cnoc na Ré i bhfad ar an bhfód nuair a chuir tú isteach air?
Yeah, bhí sé bliain déanta ag an gcéad príomhoide ar an áit. Aisteach go leor chuir mé, rinne mé an t-agallamh don chéad phost mar phríomhoide i nócha a sé. Osclaíodh a lán scoileanna an bhliain sin actually, bhí roinnt mhaith Gaelscoileanna nua a d'oscail sna nóchaidí ach go háirithe.
agus an cuimhin leat mórán faoin bpobal a bhí thart ar an scoil an tráth sin nó na bunaitheoirí agus. Yeah, bhuel, I mean, tá go leor acu fós bainteach. Now, ní raibh baint agamsa leis an tús ach obviously tá mé an-eolach ar conas mar a bhain sé amach agus cén áit ar thosaigh siad agus an íobairt a rinne go leor acu. So bhí, Bhí grúpa de dhaoine fásta a bhuaileadh le chéile ó am go chéile i gciorcal comhrá agus Comhrá an t-ainm a bhí orthu agus mar gur baile í Sligeach atá lonnaithe gar go leor do Ghaeltachtaí Thír Chonaill, Maigh Eo agus Gaillimh bhí roinnt daoine ina gcónaí anseo. go raibh spéis acu sa Ghaeilge ach go leor acu ní raibh aithne acu ar a chéile, you know. Bhí an pobal scartha amach óna chéile ach tháinig grúpa le chéile go raibh suim acu agus mar a dúirt mé, i lár na nóchaidí bhí an-chuid borradh ó thaobh fás na Gaelscolaíochta, a lán coistí bunaithe agus ag an am sin is dóigh liom go bhféadfá scoil a oscailt taobh istigh de bliain, you know, ó tháinig an chéad coiste le chéile is dóigh liom i 95 agus d'oscail an scoil i 96.
Go breá. Agus cathain tú, or tá tú ann ó shin, ó 96 go. Bhuel, thosaigh mise i 2002 ach tá an scoil. Yeah, oh God, yeah, yeah, yeah, bhí sé sé bliain ar an bhfód. So tá tú ann 20 bliain, an bhfuil? Agus cén. Oh yeah. Uair a tháinig tú isteach ar an saghas eagraíocht. Gaelscoileanna ansin, bhí tú mar Uachtarán ó 2008 go 11, an ea? Ó 2005 go dtí 11. Ó 5 go 11, yeah. Yeah. Bhuel, aisteach go leor, bhí baint agam le Gaelscoileanna mar gheall ar bheith ag obair i Scoil Santain agus Scoil Chaitlín Maude, so bheinn ag freastal ar cuid de na himeachtaí. Agus bhí aithne agamsa ar cúpla duine a bhí ag obair istigh i bhForas na Gaeilge. Bord na Gaeilge mar a bhí tugtha orthu ag an am agus is cuimhin liom bualadh isteach go dtí an oifig lá amháin agus bhí an-dúil agam sna ríomhairí agus cúrsaí idirlín so is dóigh liom gur mise an duine a thosaigh, or a chuir an chéad suíomh idirlín do Ghaelscoileanna in airde ar an idirlíon. Níl mé céad fán gcéad cinnte faoi sin. but bhí an job agamsa ar feadh bliain nó dhó ar bhonn deonach nó ar bheagán airgid díreach ag cur stuff le chéile dóibh agus le cúpla dream eile. Agus ansin nuair a fuair mé an post mar phríomhoide thosaigh mé ag freastal ar na comhdhálacha. So is dóigh liom go ndeachaigh mé, thosaigh mé mar phríomhoide in 2002 and is dóigh liom Taobh istigh de trí seachtainí bhí comhdháil ar siúl i nGaillimh, bhí mé i láthair aige sin, agus bhuail mé lena lán daoine nach raibh feicthe agam leis na blianta mar gur imigh mé ón chóras ar feadh ceithre bliana nuair a bhog mé go Sligeach ar dtús. Agus just dúirt mé go raibh suim agam bheith ar an mBord agus bheith ag cabhrú leis an ngluaiseacht. Ehm. So, is dóigh liom go ndeachaigh mé ar an mbord thart ar 2004 nó 2003 nó 2004 and bhí an-dúil agam, bhí an-suim agam. Ehm. Moladh dom, b'fhéidir, dul níos airde, ní níos airde mar ach bheith, b'fhéidir go mbeadh suim agam bheith mar chathaoirleach nó mar uachtarán mar a glaoitear air. So chuir mé m'ainm ar aghaidh i 2005. Mar a tharla sé bhí an chomhdháil ar siúl i Sligeach. Ar mo iarratas theastaigh uaim go mbeadh an chomhdháil scaipthe amach and bhí an nós sin ann, bhí áiteanna difriúla ar fud na tíre in úsáid ag an am sin. So bhí an chomhdháil i Sligeach 2005 agus sheas mé don Uachtarántacht agus ní raibh éinne i mo choinne mar a tharla ag an deireadh. agus is tréimhse dhá bhliain a bhí ann agus rinne mé an chéad dá bhliain shocraigh mé dhá bhliain eile a dhéanamh agus ag deireadh an cheathrú bhliain bhí mé ag smaoineamh b'fhéidir gur chóir dom seasamh siar ach ní hé gur cuireadh brú orm ach bhí daoine ag rá b'fhéidir go ndéanfainn dhá bhliain eile so sheas mé arís agus sin an bealach ar éirigh liom trí thréimhse. mar Uachtarán. An-suimiúil, yeah. Agus cad iad na dúshláin ba mhó is dócha sa tréimhse sin? Tréimhse shuimiúil a bhí ann mar bhí athruithe ag tarlú ach go háirithe i ndiaidh 2008 nach raibh leis na cineál eagraíochtaí Gaeilge uilig i ndáiríre. Yeah, bhuel bhí a lán rudaí, I mean bheadh sé deacair go leor, um, bhí mé ag déanamh machnamh air seo sular tháinig mé chugatsa ar cad iad na, bhí trí rud a sheas amach dom. Um, is cuimhin liom agallamh a dhéanamh, oh, b'fhéidir gur lár na nóchaidí a bhí ann, nuair a d'oscail a lán de na scoileanna agus bhí mise ag obair i Scoil Chaitlín Maude faoin am sin ar feadh b'fhéidir sé nó seacht mbliain agus ehm ceann de na rudaí a chuir isteach orm mar mhúinteoir ná nach raibh dóthain téacsleabhar ar fáil dúinn. Ehm is dócha gur cuimhin leatsa é sin freisin. Bhí roinnt mhaith aistriúchán déanta ar na leabhair a bhí in úsáid ag na páistí go háirithe stair agus tíreolaíocht ach freisin. Yeah agus is díreach aistriúchán díreach a bhí iontu. So ní raibh an teanga nó an cur chuige in oiriúint do pháistí ar chor ar bith. Cé go raibh na cinn i mBéarla deartha ar an gcaoi sin díreach aistriúchán a bhí ann agus bunaíodh COGG thart fán am sin, ar cúpla bliain ina dhiaidh sin. So is dócha go raibh trí réimse. Is cuimhin liom Breandán Mac Cormaic, is dócha go mbeidh tusa ag labhairt le Breandán ag am éigin. Bhí, cheana, yeah. Yeah, so bhí an gluaiseacht Gaelscoileanna a bunaíodh i seachtó trí chun cabhrú leis na scoileanna a bhí bunaithe faoin am sin agus chun cur leis. An chéad chéim eile a tháinig tar éis sin ná an phátrúnacht. So bunaíodh an Foras Pátrúnachta. agus bhí céim chun tosaigh air sin arís go raibh Breandán bunaithe leis ná an Chomhairle COGG agus ceapaim gur dul chun cinn iontach a bhí i ngach aon cheann acu agus tá ról ag an trí cinn fós is dócha. Bhí bhí trí mhór rud is dócha curtha isteach agus tá siad fós so leabhair nó acmhainní i nGaeilge, tá sé sin feabhsaithe go mór. Cóiríocht, an-chuid scoileanna tógtha go tapaidh agus curtha i gcóiríocht shealadach ar nós prefab. Agus is cás mór muid anseo i Sligeach mar cé go bhfuil an scoil 26 bliain d'aois tá muid fós i gcóiríocht shealadach agus beidh dhá, trí nó ceithre bhliain eile i gceist sula mbeidh. foirgneamh ceart ag an scoil. So bhí cúpla feachtas a ritheadh, sin ceann acu darb ainm Cóiríocht Chóir. Le linn mo thréimhse mar uachtarán ag iarraidh aird a tharraingt ar an chaoi ina raibh na scoileanna fadbhunaithe fós ag glacadh le cóiríocht a bhí deartha le haghaidh aois eile ar fad. So sin ceann amháin acu. Ceann eile was an ciorclán um náid náid ceathracha ceathair ceapaim 2007 a d'fhoilsigh an Roinn ag cur bac ar an luath-thumadh. mar mhodh múinte sa Ghaelscoil agus bhí feachtas mór láidir an t-am sin and má tá mé in ann ceann amháin a ainmniú ó thaobh na rudaí ar fad lena raibh mé páirteach, sin an ceann is mó go bhfuil bród agam as. Ní bród pearsanta nó aon rud ach just go raibh áthas orm go raibh mé ann nuair a tharla sé agus is dóigh liom in 2004, really cé gur tháinig an ciorclán amach i 2007 is i 2004 is dóigh liom gur chuala mé an tAire ag an am Mary Hanafin labhair sí ag Comhdháil Gaelscoileanna i gCill Chainnigh agus an chaint a d'úsáid sí an t-am sin chuir sé ag glaoch orainn mar bhí sí ag labhairt faoi an drochthionchar a bhí ag an nGaeilge ar Bhéarla na bpáistí agus de réir a chéile is ar feadh tréimhse is dócha gur eisíodh an ciorcalán seo. So is cuimhin liom na heagrais ar fad a bheith ag cruinniú agus ag iarraidh straitéis a bhunú. Bhí scoil faoi leith i gceist i gCiarraí, Scoil Mhic Easmainn. Gaelscoil Mhic Easmainn go raibh an fócas na Roinne bunaithe air ach dar ndóigh bhí impleacht aige sin le haghaidh gach Gaelscoil agus d'imigh an scoil sin agus an Foras Pátrúnachta, ghlac siad san le cás dlí a thógáil. Ní raibh cead ag Gaelscoileanna a bheith páirteach ann mar ní raibh ceangal díreach againn leis an gcúis. Ceangal díreach ag an scoil agus dar ndóigh ag an pátrún ach toisc stádas Gaelscoileanna ní raibh muidne in ann bheith luaite leis an gcás. So bhí, bhí straitéis, bhí dhá straitéis ar siúl, bhí an ceann dlí agus ansin bhí an feachtas bolscaireachta agus poiblíochta agus ghlac Gaelscoileanna agus Conradh na Gaeilge agus grúpaí eile leis sin. Now, an scéal fada a dhéanamh gearr, nuair a tháinig Batt O'Keeffe isteach mar Aire i 2008, labhair sé linn agus dúirt sé go raibh sé chun athbhreithniú a dhéanamh ar an gciorcalán agus sa deireadh tháinig deireadh leis. So. Ceann de na rudaí you know gur féidir leat a rá gur éirigh leis an ghluaiseacht ar fad a bhaint amach ach creidim féin ag an am céanna nárbh chóir go mbeadh orainn an troid sin a throid. Bhí daoine, go háirithe sa Roinn Oideachais, a bhí ag déanamh neamhaird ar an eolaíocht agus taighde idirnáisiúnta. Bhí a lán de na tuairimí creidim a bhí ag an Aire Hanafin ag an am bunaithe ar scéalaíocht nó anecdote bias faoi leith a bhí ann ó roinnt oifigigh sa Roinn. B'fhearr dom bheith cúramach faoi seo is dócha, but bhí tuairimíocht ann níos mó ná taighde nó bunús eolaíochta nó bunús taighde leis an rud. Like, fiú an rud ó thaobh dochar ar Bhéarla pháistí mar gheall ar bheith ag freastal ar Ghaelscoil. I mean, aon duine againn a d'imigh tríd an córas tá a fhios againn, bíonn na páistí chomh líofa céanna sa dá theanga agus éiríonn go breá leo. Cruthaíonn an taighde sin Yeah so eh agus cóiríocht, ar úsáid an roinn na hargóintí sóisialta tuairimíochta sin sa chás cúirte nó cén cineál argóint dlí a bhí acu an cuimhin leat? Yeah bhuel ní raibh muidne bainteach leis sin so b'fhéidir gur fearr ehm an eh bhí is dóigh liom gurb é an an rud is mó a bhí ehm b'fhéidir go bhfuil dul amú orm faoi seo ach just ag iarraidh smaoineamh siar ehm eh go raibh ceist ann faoi ehm is í an tAire a dhéanann cinní ó thaobh curriculum agus a leagann síos an curriculum agus an rud a bhí siadsan a rá ná go raibh sé leagtha síos sa curriculum go mba chóir go mbeadh aitheantas tugtha don dá theanga ón chéad lá. go mba chóir Béarla a bheith múinte ón gcéad lá i ngach aon scoil agus go mba chóir go mbeadh Gaeilge múinte ón gcéad lá i ngach aon scoil agus nach raibh aon scoil a bhí ag cleachtadh an luath-thumadh ón gcéad nóiméad ag cloí leis an gcuraclam mar a bhí leagtha síos ag an Aire. Is dóigh liom gur sin an áit a raibh an aige nó an cás. Tuigim. So, cóiríocht an ciorclán agus bhí tríú rud.
acmhainní. acmhainní, sea. Yeah, now, ceann de na rudaí eile bhí athraíodh an córas ó thaobh scoileanna a bhunú. Mar a luaigh mé nuair a bunaíodh an Ghaelscoil i Sligeach bhí tréimhse cúpla, bhuel bliana, roinnt acu b'fhéidir bliain nó dhó chun scoil a bhunú ach nuair a tháinig Batt O'Keeffe isteach mar Aire i 2008 nó 2009, nílim céad faoin gcéad cinnte faoin am, Ceann de na céad rudaí a rinne sé ná gur shocraigh sé stad a chur leis an bhfás scoileanna. Ceithre. Cá raibh mé? Ó yeah, bunú scoileanna. Yeah, bhuel acmhainní tá sé pléite, but an ceann eile, an rud eile than would be bunú scoileanna. So mar a dúirt mé bhí sé éasca go leor scoileanna bunú. So I don't know má tá na figiúirí agat, beidh na figiúirí agat in áit éigin. Feicfidh tú an líon mór scoileanna a bhí bunaithe sna nóchaidí agus na ó shin ar aghaidh. Ach bhí Educate Together ag éirí láidir ag an am céanna freisin. agus bhí an nós a bhí ann ná go bhféadfadh coiste bunaithe teacht le chéile agus seachtar déag is dóigh liom a bhí mar íosmhéid páistí chun scoil a oscailt agus ansin bhí an-fhadhb cóiríochta ag a lán scoileanna so ní raibh an Roinn in ann coinneáil suas sin an leithscéal a bhí acu anyway raibh an oiread sin scoileanna dhá bhunú nach raibh an t-airgead acu chun cóiríocht buan a thabhairt do gach aon ceann acu chuir Batt O'Keeffe deireadh leis an nós sin agus moratorium is dócha a ghlaofá air nach mbeadh aon scoileanna nua bunaithe go dtiocfadh córas difriúil i gceist agus níl mé in ann smaoineamh ar an rud but it's an coimisiún um cóiríocht scoileanna ceapaim an quango nó an coiste a bunaíodh chun é sin a dhéanamh so tá an tá an bealach ina mbunaítear scoileanna nua anois an-difriúil ó 20 bliain ó shin. So ceann acu de na scoileanna nár tugadh cead dóibh ná an ceann i Ráth Tó i 2010 agus a diúltaíodh don scoil sin oscailt. Now ní hé an chéad scoil a diúltaíodh, diúltaíodh blianta roimhe sin do Má Nuad, d'oscail sí bliain ina dhiaidh eh, an Muileann gCearr, an dara Gaelscoil ansin eh, bhí um, moladh uh, ag an am uh, bhí mo dheartháir Brian tar éis básáil i 2003. agus bhí i gceist ag an Coiste Bunaithe an scoil a ainmniú ina dhiaidh ach cuireadh níor tugadh cead don scoil sin go dtí an bhliain dar gcionn agus bhí ainm difriúil curtha ar an scoil. So ní hé an chéad uair a tharla sé ach bhí an ceann sin, bhí daoine an-chrosta faoi agus bhí an-chuid tacaíochta. Ceann de Teachtaí Dála Fine Gael ag an am, Regina Doherty, tá a fhios agam go raibh sise bainteach leis an bhfeachtas ansin, agus thaistil mise agus roinnt daoine eile ó Ghaelscoileanna agus An Foras Pátrúnachta suas go dtí Ráth Tó. Bhí oíche speisialta ann agus ní úsáidfidh tú é seo san agallamh ach is as Contae Lú domsa. agus cúpla seachtain roimhe sin goideadh Corn Laighin ó Chaith mo dhuine é isteach sa líon. Yeah, well, ar an oíche sin bhí beirt den fhoireann sin i láthair leis an gcorn. So rinne mise cinnte eh, gur tógadh grianghraf díom agus scaip mé ar na meáin agus whatever mar an yeah, Louth man gets his hands on.

An fiú an córas atá ann faoi láthair? Níl sé iontach mar. agus seo na gaelscoileanna go háirithe a bunaíodh leis na blianta ag dul ar ais go dtí Sligeach agus Scoil Santain mar shampla agus Scoil Chaitlín Maude i dTamhlacht. Is gníomhaitheoirí ar an dtalamh. a rinne an obair agus a rinne an éileamh ar an nGaelscolaíocht a bheith ann. So bhí daoine ann, bhí coiste bunaithe, bhí láidir, bhí gluaiseacht, bhí an Cumann Gaelach i dTamhlacht ag an am, I think gur Gaelphobal Thamhlachta an t-ainm atá orthu anois, agus bhí bhí na grúpaí sin an-láidir ar an dtalamh agus theastaigh uathu go mbeadh Gaelscolaíocht ina gceantar. I 86 actually osclaíodh an or 86 nó 87 baineadh triail as an tríú Gaelscoil a oscailt i dTamhlacht ach níl fhios agam cad a tharla ar thit na huimhreacha nó rud éigin, but ar aon nós tá an dá scoil an-láidir ann go fóill. Ach Is gluaiseacht ón talamh a bhí ann, gnáthdhaoine le suim agus díograis agus gach aon fuinneamh agus éileamh iontu you know ag iarraidh an Ghaelscolaíocht a chur chun cinn a bhunaigh na scoileanna. Anois bheadh sé deacair ar an múnla sin oibriú. Now d'fhéadfadh sé oibriú but an rud atá ann anois ná go bhfuil an Roinn ag úsáid a cuid staitisticí chun féachaint an cóir nó bhfuil gá le scolaíocht i gceantar agus ansin nuair a deireann siad bhuel tá gá le bunscoil anseo nó meánscoil nó dhá bhunscoil déanann siad pobalbhreith go bhfeicfidh siad cén sórt scoil a bheas ag teastáil. Now tá fadhb fós agamsa go pearsanta leis an gcóras sin because ní dóigh liom go dtugann sé aitheantas láidir go leor don Ghaelscolaíocht. agus go bhfuil an líne atá le baint amach ag an bpobal chun Gaelscoil a bhunú chomh hard céanna leis an líne atá ann ó thaobh scoil Educate Together nó pobalscoil áitiúil, cé go bhfuil an líonra or an daonra ó thaobh na Gaeilge de níos lú, agus tá a fhios againn é sin. agus níl sé dírithe is dóigh liom ar aitheantas a thabhairt don áit go bhfuil gá le Gaelscoil, is díreach tá siad ag breathnú ar scolaíocht mar gá le scolaíocht agus ansin déanfaidh siad cinneadh ina dhiaidh sin cén scoil a bheidh ann. Now tá deis ann anois mar tá an Roinn tar éis tús a chur le tréimhse comhairliúcháin maidir le plean, Ar nós an ceann atá ann don Ghaeltacht ó thaobh polasaí don oideachas lán-Ghaeilge so tá ceann ann do na Gaeltachtaí agus tá tús á chur leis seo. Ó beidh sé suimiúil. Ach ní raibh aon rud éasca riamh agus bíonn ort. Agus ceapaim uaireanta you know go n-oibríonn sé. Tá barúil agamsa agus feicim é i ngnéithe eile nuair nach bhfuil airgead ag scoil nó nuair nach bhfuil airgead ag cumann peile nó whatever agus go mbíonn ar daoine gníomhú agus a bheith gníomhach agus you know troid éigin a bheith acu chun an rud a bhaint amach má chreideann siad láidir go leor ann, éiríonn leis. Dá mbeadh an t-uafás airgid caite leis agus nach mbeadh aon achrann nó aon rud, is dóigh liom go n-éireodh cuid de na rudaí ró éasca agus b'fhéidir nach mbeadh an fhuinneamh nó an tine sa bholg mar atá ag muintir na Gaeilge ó thaobh creidim go bhfuil, you know, an coimhlint uafásach nuair a tharlaíonn sé agus go bhfuil gá duit bheith ag troid an t-am ar fad ach ach ceapaim go dtreisíonn sé an rud ar bealach aisteach, you know, go dtugann agus aon rud a bhaineann tú amach ansin tá tá luach iontach leis.
Spéisiúil, an-spéisiúil, yeah. Yeah. Agus bhí na na rudaí sin a bhí ag tarlú i 2009, 10, 11 luaigh tú faoi cineál an mhoill nó an bac a bhí á chur, an raibh sin ag tarlú in atmaisféar, sa mhéid is a bhí ciorruithe ag tarlú sa stát ina iomláine nó
ar. An é sin faoi bunú scoileanna? Sea, just go raibh siad ag maolú bunú na scoileanna nó ag cur moratorium orthu. Bhuel, is dócha go raibh baint ag cúrsaí eacnamaíochta leis sin freisin mar is thart fán am sin a thosaigh an trioblóid ar fad le. na bancanna and siad na blianta deireanach a bhí ag an rialtas so tá tú ag caint ar 09, 10 and then athraíodh an, ag toghchán i 2011. So is dóigh liom gur Batt O'Keefe agus Mary Coughlan a bhí mar airí oideachais ag an am. An t-aon duine ón rialtas nua a bhuail mise leis go foirmeálta ná Ciarán Cannon a bhí mar Aire Sóisir i 2011 agus sin an bliain deireanach a bhí mise mar Uachtarán ag an gcomhdháil sin mí na Samhna 2011 agus is dóigh liom gur Ciarán Cannon a bhí ann agus ina dhiaidh sin bhí ní raibh sé chomh héasca airí oideachais ar a laghad le Mary Hanafin, Batt O'Keeffe agus iad sin, Noel Dempsey freisin roimhe, bhí siad sásta dul ag na comhdhálacha. Ní raibh sé chomh héasca airí a fháil le dhul ag comhdháil. Bhí airí Sinn Féin ón Tuaisceart i láthair, Caitríona Ruane agus cúpla duine mar sin thar na blianta ach, Yeah, troid i gcónaí faoi gach rud. Is dócha go mbaineann cúrsaí airgid leis agus ní bhíonn cúrsaí Gaeilge mar phríoracht i gcónaí nuair atá airgead le caitheamh.
D'fhéadfá a rá, yeah. Agus an raibh aon chineál mórathrú eile gur cuimhin leat le linn na tréimhse ó 2011 ar aghaidh?
Yeah, Bhuel, d'fhan mise ar an mbord go dtí cúpla bliain ó shin ach ní raibh, I suppose, an em, bhí mé ag cuidiú le uachtarán nua agus eh you know bhí fás eh is dóigh liom gur éirigh an an eagraíocht níos láidre freisin so d'athraigh an eh córas maoiniú a bhí ag Foras na Gaeilge, eh bhí siad ag maoiniú an-chuid eagrais Ghaeilge agus. Shocraigh siad go raibh cúig nó sé réimse faoi leith go raibh siad ag iarraidh díriú air so d'imigh grúpaí cosúil le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, FNT, a bhí ag tabhairt aire dos na naíonraí so tá an cúram sin faoi Gaeloideachas anois. is dóigh liom go raibh, nach raibh grúpa darbh ainm Comhluadar a bhí ann le cabhrú le teaghlaigh, tá sé sin le Glór na nGael anois. So bhí sort of comhnasc idir roinnt de na heagraíochtaí agus ar bhealach tá an rud, tá sé deacair a rá go bhfuil an rud níos fearr dá bharr go bhfuil na heagraíochtaí seo níos mó agus go bhfuil siad in ann feidhmniú go náisiúnta nó an raibh láidreacht le grúpaí beaga a bhí ag déanamh rudaí áirithe agus a fós a bhí ag teacht le chéile tríd an Chomhdháil. Sé deacair a rá, níl fhios agam. Uaireanta nuair atá tú ag treabhadh i ngort in áit cosúil le Sligeach síleann tú nach bhfuil aon duine eile ag labhairt timpeall ort agus tá sé deacair go leor freisin Mar shampla tá roinnt grúpaí a labhrann Gaeilge a thagann le chéile le Gaeilge a labhairt anseo ach seachas sin ní dhéarfainn go bhfuil an an comhluadar nó an rud timpeall ar an scoil chomh láidir b'fhéidir is a d'fhéadfadh sé bheith ach go háirithe nuair atá Gaelscoil ar an áit. So cén fáth sin? Bhuel, an fáth is mó a chreidim ná an leanúnachas, an easpa leanúnachais. So tá na mílte páiste ag dul ag, and tá sé seo fíor in a lán ceantracha eile, na mílte páiste ag freastal ar an nGaelscolaíocht ag an mbunleibhéal. agus nuair a thagann sé go dtí cúrsaí meánscoile, dara leibhéal, níl aon rud ann so rud eile a bhí mise an-gafa leis i measc le a lán daoine eile ná iarracht a dhéanamh ar Ghaelcholáiste a bheith bunaithe i Sligeach. rud atá an-dheacair mar gheall ar an daonra ó thaobh líon na mbunscoileanna lán-Ghaeilge atá sa cheantar, so an ceann is giorra dúinn is 15 mhíle uainn i gCluainín Uí Ruairc, tá ceann eile thíos fós ag Cora Droma Rúisc, 25 míle uainn, 30 míle uainn, 35 gabh mo leithscéal, tá ceann i mBéal an Átha. agus Béal Átha Seanaidh i gContae Dhún na nGall ach sa deireadh socraíodh ar aonad a bhunú i gceann de na meánscoileanna. Fadhb atá ansin ná gur meánscoil cailíní atá ann so an-dheacair buachaillí a mhealladh isteach sa scoil cé go raibh siad sásta glacadh leo. But gan an leanúnachas níl fhios agam. Níor chabhraigh Covid le cúpla bliain ach an oiread mar chaill a lán páistí amach ar deiseanna, na deiseanna a bhí agamsa nuair a bhí mé óg freastal ar chúrsaí Gaeltachta. So ehm is dóigh liom go bhfuil rudaí ag tosnú arís eh you know tá eh cúpla grúpa ag teacht le chéile arís ehm tá mé gafa le grúpa darb ainm eh Sligeach le Gaeilge ehm agus ag iarraidh na grúpaí ar fad atá páirteach, an aonad tuismitheoirí, na scoileanna anseo, páistí is sinsearaí sa scoil, na seanfhondúirí atá fós ar an mbaile, mic léinn sa tríú leibhéal a tharraingt le chéile agus sort of gluaiseacht beag a chothú. Agus is dóigh liom gur sin an áit is mó go bhfuil obair le déanamh ag roinnt scoileanna. Tá roinnt scoileanna, bhí coiste bunaithe ann agus bhí siad fós ann. Tamhlacht is sampla iontach leathan agam orm. You know, tá an ghluaiseacht fós láidir. Tá an scoil lárnach ann agus cuireann an scoil leis ach you know, lean na daoine a bhí bainteach leis an scoil a bhunú agus an lean an spéis. Áiteanna eile, is dócha, an rud a tharlaíonn ná bíonn coiste bunaithe ann, tá siad an-ghníomhach, bunaítear an scoil agus níl aon ról ann dóibh ach ar bord bainistíochta, mura bhfuil tú i do thuismitheoir gach seans nach bhfuil aon bhaint agat leis an scoil mar nach mbeidh páistí agat ag freastal ar an scoil. Sin dúshlán, is dóigh liom, ó thaobh an Ghaelscolaíocht fós le baint amach taobh amuigh de gheataí na scoile. Yeah, yeah, yeah.
Agus an bhfuil SPG nó cén t-ainm atá orthu na rudaí sin a dhéanann Foras Scéim Pobail Gaeilge an bhfuil siad san aois sin le Sligeach le Gaeilge anois a bhfuil obair ag teacht acu?
Yeah, tá timire nó fear a bhíonn i dteagmháil linn go minic agus eagraíonn muid eachtraí agus imeachtaí ó am go chéile Níl an traidisiún láidir go leor baile. Níl mé ag rá nach baile Gaelach í Sligeach ach tá an baile féin mór go leor agus an daonra timpeall uirthi. agus creidim go dtí go bhfuil an dara nó an tríú bunscoil lán Gaeilge sa chondae áit éigin go mbeidh sé deacair íde a chaith ar an gcaoi sin. Agus tá suim ag daoine in áiteanna iargúlta like tagann páistí chugainne a bhíonn ag taisteal fiche, tríocha míle le dul ar scoil. Ba chóir go mbeadh an an t-éileamh sin sásaithe go háirithe b'fhéidir. Tá rud eile atá ar siúl ná, is dóigh liom gur dífheistiú an téarma ceart. So tá dhá rud i gceist ó thaobh sainmheon scoile, bheadh an sainmheon teangan, Gaeilge nó Béarla, agus ansin an sainmheon reiligiúnda nó ó thaobh bheith i do scoil nó. idirchreidmheach, cad é an ceann eile, ilchreidmheach agus tá, bhí muid ag brú i gcónaí you know go mbeadh deis ag an gnáthscoil iompú isteach ina Gaelscoil agus tá sé sin tarlaithe in áiteanna. Agus ceapaim freisin dúshlán eile atá ná go bhfuil sé an-tábhachtach an Ghaeltacht a láidriú. Ní fiú dúinn bheith ag bunú mion-Ghaeltachtaí na bailtí móra agus faoin tuath mura bhfuil aire tugtha don phríomhfhoinse, is dóigh liom, ó thaobh labhairt na Gaeilge. Sea, agus bhfuil aon nascannaí agaí mar scoil leis, cén Gaeltacht a rachfá i dtreo, ceann Mhaigh Eo nó ceann Thír Chonaill nó? Yeah, níl aon cheann faoi leith againne ach le déanaí, Mar a tharlaíonn sé, mé héin agus an leas-phríomhoide, bhíomar ar chúrsa faoi leith am éigin agus chaitheamar roinnt mhaith ama leis an mbeirt atá i mbun an scoil i Ráth Chairn agus obviously bheadh gaol láidir agamsa leis an gceantar. And then bhí na páistí ón scoil seo ar chlár teilifíse le déanaí de chuid TG4. Faoin am a rachaidh sé seo amach anyway, beidh an clár thart ar an teilifís. D'éirigh leis an dá scoil, muid féin agus Ráth Chairn, an craobh a roinnt. Chaith na páistí an lá ar fad le chéile ag canadh amhrán agus so beidh nasc láidir déanta againn leis an scoil i Ráth Chairn. Tá sé i gceist againn cuairt a thabhairt ann agus iarraidh ar na páistí sin teacht chugainne go bhfeicfidh siad an an taobh gallda agus conas gur féidir dul i bhfeidhm ansin agus ceapaim go bhfuil sé tábhachtach. Tá roinnt mhaith scoileanna agus tá ceangailtí an-láidir acu leo, na múinteoirí atá, b'fhéidir tuismitheoirí nó atá ina gcónaí sa bhaile. Mar ní fheiceann na páistí an suíomh ina bhfuil daoine in ann a saol iomlán a chaitheamh trí mheán na Gaeilge.
Iontach. Agus just an ceist deireanach, más ea, cén fáth an obair uilig? Cén fáth go ndéanann tú é ar bheadh an cineál fealsúnacht? Níl fhios a'm, nuair a bhí mé óg lasadh tine i mo bholg agus is dóigh liom má fhéachaim siar, siad na cairde is fearr atá agam fós ná na daoine gur bhuail mé leo trí mheán na Gaeilge. seachas daoine i mo cheantar, ní hé nach bhfuil cairde, ach na dlúthchairde atá agam, is de bharr bheith ag freastal ar Chumann na bhFiann, Coláiste na bhFiann, de bharr bheith ar an gcoláiste agus Gaeilge a labhairt, de bharr bheith ag obair i nGaelscoileanna, sin iad na cairde is mó atá agam. Sé deacair a rá, is dóigh liom go bhfuil. obviously tá spéis an-mhór agam sa teanga agus í a chothú agus daoine a spreagadh len í a labhairt agus mar sin de ach dar liomsa is rud nádúrtha dom é, cé nár tógadh le Gaeilge mé, sin mo shaol. Tá an chuid is mó de mo shaol caite le daoine a labhrann Gaeilge agus tá sé an-nádúrtha dom. agus cén fáth? Tá an-spéis agam san oideachas? Creidim go láidir. Like is trí thimpist really a thosaigh mise ag obair i nGaelscoil mar ní raibh sé i gceist agam riamh. Ní dhearna mé aon taithí múinteoireachta le linn mo thréimhse coláiste. Mar a shíl mé i gcónaí tá Gaeilge láidir agamsa, beidh mise in ann job iontach a dhéanamh i gnáthscoil, mar a rinne a lán daoine eile a bhfuil aithne agam orthu, daoine i gColáiste na bhFiann agus daoine ar an gcoláiste le Gaeilge agus ní fhaca siad Ní raibh siad riamh ag obair i nGaelscoileanna agus bhí feidhm acu agus tá na daoine sin agus na múinteoirí sin an-tábhachtach. Creidim go bhfuil sé an-tábhachtach ag na scoileanna Gaeltachta agus na Gaelscoileanna ag cothú múinteoirí don todhchaí agus nuair a thagann iarscoláire ar ais chugat ag lorg tréimhse Gaelscoil just an-bhródúil as. An ceochail. agus tá sé an-tábhachtach go bhfuil an leanúnachas sin ann. Mar muna bhfuil na múinteoirí sin ag teacht ó shuímh ina bhfuil Gaeilge mar chroílár you know ceantar Gaeltachta nó Gaelscoil whatever agus you know a lán daoine ó na gluaiseachtaí Gaeilge fós páirteach agus is tríd b'fhéidir nár tógadh an-chuid acu nár tógadh le Gaeilge iad ach tá an spéis acu fós, you know, tá spás an-tábhachtach dóibh siúd. Iontach.
Go raibh míle maith a't. Sásta leis sin?
Ana.